ee igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asị m ka onye chi ya zere ebe anyị nọ n'ụbọsị nke taata bụ na nke that man a anyị nyere ego ka ọ mee operation so na nke ya ka m nọ taata asị m ka anyị pay ya visit ee sịkwa nnọọ ka m nye unu update ka o si adị ka anyị maranụ ka o si jee

Nation chesie na chetezi azụ so a sị m jee nyụọ mamịrị m jee nyụọ mamịrị so ka m na-anyụzi mamịrị asị na mamịrị m adịrọ ma ọ dịrọ active so na o kwesịrị na a ga-emekwa another one na ọmụ nabazie ka m jee chọwazie one million naira wee sị for what kedu ihe na-achọrọ one million naira ebe emegoro m nke izi asị m yes na ọ bụgodu na-eme ha chọpụtara oge ahụ na enwerọ ihe ga-eme ka eme ha naabọ the same time na ofu ka a ga-eme sị eziokwu sị mba na a ga-ewepụ m that thing na ihe nọ ịma na ọ dị abụọ ewekebe n'elu hmm. nke izi agbapụrụ n'elu m sibu anyụ mamịrị so amezie nke ọzọ tezie n'ebe m sibu na-anyụ mamịrị hmm. wee nyụwazie mamịrị nọ ka ha wepụzie nke enu after a nyụwaziri mamịrị ka a sị mba na ama ewepụ ha ga-eme operation again ka e wee dozie otu ọfụma ya ọ na-asịkọta ngụ o wee bịazie

He said DJ choose back ka e mee operation again. And then ọ gbadazie ka e wepụ ya. Mana na yọ na yọ si wee wee jee kwe gosi wee na ya because a na-aba na-eri ọgwụ a na-eri ọgwụ nyere nri ọfụma ma na nsogbu adị. Mgbe ọ bụla na-aga wepụ ewepụ ego ga na-eji eri nri.

nsogbu adịrọ ọkwa unu afụgonu ka o si jee omego first operation a anyị ji maka ya and ọ ga successful all that first operation anwa anyị tụrụ ego nye ya omego that first operation ihe the postrate cancer dịbu bụ 62

eh? just because ya bụ ihe anyị needizi kịta ọgwụ ọ ya na-anwụ ya na sustain that postrate ka ọ gbadaa to 22 maka 22 ka ọ kwesịrị ịdị na na nwa obele ego ọ ya ejikwanụ wee na-eli nri maka sị na onye na-anwụ that ọgwụ ga na-eli nri hmm. so asịkwu m nnọọ ka m kene unu maka the first one ga hmm. so it can only get better daalụ may God bless all of you daddy a sị na ọ ka m bịa nete malụ ka i si mee so na-ede ọgwụ ebe a biko ị nwekwa ike igote ya sendịela anyị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwee ya na shop gị ị nwere ike ide m na WhatsApp bịa wele ya wetele ya chukwu gozikwa unu nna anyị na-afụ na o wepụgodo first maka that thing dị two Mm. nke izizi ebe e mere operation n'enu afọ ebe a mm. na na nke abụọ e wepụgodo first main one ahụ mm. nke nke ọ fọzi nke ọ fọzi bụkwa nke enu ọ kwa nke enu a e wepụgo nke dị ebe nsị anyị e wepụgo nke dị ya n'amụ so ọ na-anyụnwuzi mamịrị kịta ekene dịrị chukwu so ọ nke a ka ọ fọzi mana before nke a pụọ ọ needị ịnwụ ọgwụ a wee sustainụọ the prostate ka ọ gbada to 22 mm-hmm. so ebe a ka anyị jedebe ọjọọ supplement ọ ga na-anwụzi mm-hmm. ka o wee regain onwe ya before e wepụ ya mm-hmm. it can only get better chukwu gozikwa unu so o nwezikwa ka o si adị mana ka ịkwa ka i si asustain since ahụ Okay. And with that very one ihe ọ na-emezi ọ bịazie na nke enu a ọ bịa okewe gbagote kwe na nke ha ncha niile ana nke bụ ndị aga n'iji ụzọ kịta achọ ka ihe mamịrị chọọ ihe mamịrị n'akwa niile na-eticha akwa niile mechichi jiri nwayọọ kọwazie
okay a sị m na ọ ka mma ka ime mba anyị mere ọfụma daalụ m biko so igbo mụrụ nze mụọ ọzọ a sịkwa m ka onye chi ya ma ege m ya zere thank you sir okay o nwee ka o si dị ị anụ from me okay ị nụgo okay okay ememe oke ma ngwa nke ọ dịsawo